Igbo mma mma nụ ọ ka bụkwa ada ngala adụ a sị m ka chi foro taa akutela anyị ihe dị mma ụgbọgụ mịara m mịara nwunye elu egbe bere ugo ya berekwa kedu ihe eji bịa taa eji m akụkọ gbasara osu ihe mme bụ na imirikiti n'ime anyị na-anụ osu osu osu osu mana ya amaghị ihe osu pụta m wee sị ka m bịa tata ka m kọwara anyị ihe osu ka anyị nụ akụkọ gbasara osu na otu osu ji wee bịa n'ala Igbo eziokwu achọrọ m iwetara anyị ihe bụ osu ihe osu enweghị ike ime n'ala Igbo ndị nwere ike ịbụ osu ya na ihe osu ihe ihe kpatara ndị eji asọ osu n'ala Igbo nke ahụ bụ eziokwu nke mbụ wee bụrụ osu bụ ndị were onwe ha nyefee alụsị mgbe gboo e nwere ụdị mmegbu ị ga-emegide mmadụ ụdị afụfụ ị ga-atagide mmadụ onye ahụ ewelụ onwe nyefee alụsị sị alụsị welie ọzọ dị ka ibe ya bụ na o nwekwara ụdị agụụ na ihe mmekpa ahụ ma ọ bụ ọya ọya ọya ihe dịka ọya ekpenta ekweghị ọgwụgwọ mmadụ ndị mmadụ nwere ike iwere onwe ha nyefee alụsị sị alụsị biko ọ bụrụ na ọ gwọọ ha ihe dị otu a na ha ga na-efezi ya ndị ọbụla mere ihe dị otu ahụ bụzi alụsị nwe ha And dịka mụ na gị ma, Igbo na-asọ alụsị nke ukwuu n'ihi na ha kwenyere na alụsị nwere ikikere. Ihe ọbụla alụsị nwe, ha na-enye ya ohere, ha anaghị eru nso ebe ahụ. O wee bụrụ ya maka akụkọ osu. Kedu ndị nwere ike ịbụ osu? Nwa amadi nwere ike ịbụ osu? M wee sị gị eye. Nwa amadi nwere ike ịbụ osu n'ụdị one? Nke ahụ bụ ezigbo ajụjụ. Nwa amadi gaa nụọ onye osu, ọ bụrụ osu, kama na ọ dị ụzọ naabọ nwa amadi nwaanyị gaa nụọ onye osu bụ nwoke ọ bụrụ osu ụmụ ọ mụtara ya abụrụ osu mana nwa amadi nwoke gaa n'ezinụlọ ndị osu gaa nụrụ nwaanyị bụ osu nwaanyị ahụ abụkwaghị osu ndị igbo kwenyere na onye ahụ agbapụtana nwaanyị ahụ n'osu ọ bụzikwa nwa amadi ụmụ ọ mụtara ya abụghị osu ụmụ ọ mụtara ya bụ nwa amadi eye nke atọ wee bụrụ osu anaghị echi ọzọ n'ala igbo osu anaghị eji ọfọ n'ala igbo osu anaghị echi nze n'ala Igbo osu anaghị eme emume n'ala Igbo osu anaghị ejide ọfọ osu anaghị ekpu okpu mmemme osu anaghị ekpu okpu agbalakata nke ahụ bụ eziokwu ihe ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ igbo na-asọ osu nke ukwuu osu bịa ebe nwa amadi nọ ọ nọpụrụ nwa amadi n'akụkụ ejewe ịchụ ịchụ iyi jewe ikute mmiri nwa amadi ga-eje kuru mmiri osu anọlụ n'ugwu chee ya ka o kucharụ mmiri before tupu ọ bịa bịa kuru mmiri nke ya osu na nwa amadi anaghị azụkọ afịa osu na nwa amadi anaghị aṅụkọ mmiri ha anaghị erikọ nri ha anaghị anụ ya alị ọ eziokwu ị na-aghọta mana nke bụ eziokwu bụ na ndị ụka abịana nke ndị bekee kpọ Christianity abịana mebichaa ụmụ ihe dị otu a ajụjụ m na-ajụ n'ime nke a wee bụrụ ka ndị ụka bịara mebichaa ihe dị otu sị na ha ekwenyeghị n'ihe gbasara osu na chineke nwụrụ onye ọbụla ọnwụ kpokọnata onye ọbụla ọnụ jiri ọbara ya gbapụta onye ọbụla anyị ncha bụ otu m wee sị osu ahụ ọ ka dị o nwere ndị ka na-asọ osu ugbu a ị bụrụ nwa amadi onye osu bịalụ gị di ma ọ bịa ịnụ gị ị bụ nke nwoke ị ga-ekweta biko o nwee ihe i nwere n'ajụjụ a tinye ya n'akara mkpakọrịta ụka ka anyị tụlee maka ya eziokwu maka na a na-asị na e mebichana osu ajụjụ m wee bụrụ ọ bụrụ na ị bụ nwa amadi onye osu bịa ịnụ gị ị ga-ekwe ọ bụrụ na ị ga-ekwe kọwara anyị na ngalaba okwu ka anyị nụ maka ya o wee bụrụ ya maka